Taonani, taonani, taonani amayi ndi abambo, taonani, taonani, tafikanso kumeneku kunotitu ku America, makamaka ku South Bend komanso Seattle. Kumeneko kwachitika zozizwitsa kwambiri, mmene munaonera muja, mmene munamvera muja. Panakali pano ndithu, mtsikana mukumumvayo, mtsikana tikukambiranayo ndi mtsikana amene ndithu waphumitsidwa ameneyu waphumitsidwa ukwati ameneyu atagwirizana bwinobwino ndi mamuna ndithu mamuna atamuuza mamuna wa ku south bend atamuuza mtsikana ameneyu kuti iwe basi siya chilichonse gulitsa chilichonse gulitsa katundu wako yese amene ali m'nyumba udzalowe kuno south bend banja lilipo Banja likukudikirira, ndipo mamuna ameneyu anatsimikizira kuti panakali pano iwe ndi ine ndi banja. Ndipo mkaziyu anapanga chimodzimodzi ndithu. Koma chimene chinachitika, anthu amenewa asanayambe ubwezi, panali vuto lalikulu chifukwa choti mamuna ameneyu anachita kulanda. Zilikotu ziliko, anachita kulanda kwa best friend wake a- friend wake amene amacheza naye bwino kwambiri ponda apa mpondepo amene amamutulira mavuto ake onse kuti mavuto anga ndi awa zambanja zanga ndi izi koma best friend wake uja amapita kuseri kukamuuzanso mamuna uja mkazi wako uja akuti mkazi wako uja amati mkazi wako uja mchilombo mkazi wako uja akuti akusiya zonsezo mwamuna uja ndikumamva kenaka ndimene ndithu banja linavuta ndikumusiya uja mkazi wake uja kenaka mosakhalitsa nthawi iyeyu ndikulowa m'nyumba mmenemo kenaka ndithu kunakhala ngati kuti udani wayambika mabesti alandana mamuna pamenepo iyeyu ndimene ndithu analowa kumacheza ndithu iyeyo amakhala ku Seattle pamenepo ndimene ndithu banja linakhala ngati kuti likuoneka tsogolo koma mamuna amuna mamuna ndi galu kwabasi awa akuyendera limodzi kwa nthawi yayitali mamunayo analinso ndi chibweziso ku malawi kenaka ndikumachipangira process visa ndi zina zotero dzana dzanali dzana dzanali before valentine mkazi wa ku malawi anatulukira all the way from Blantyre kudzalowa m'nyumba muja uja wagulitsa katundu aliyense ku Seattle kukonzekera kuti akalowa m'nyumba mmenemu kenaka ndimene ali mkatikati ali munjira ali mu basi ali mu treni anangomva meseji I'm not interested in you anymore ndapeza mkazi wina mkazi wina wabwera kuchoka ku malawi iwe khala komweko ndi mmene mkazi ameneyu anachitika mjekha anagwira chipyende anagwira chipyende ndipo zilikotu ziliko zimene zachitika ku amerika panakali pano mkazi anayima m'michiganimu kwa nthawi yayitali manyasi alibe pokhala nyumba wasamuka katundu wagulitsa mzake ndimene amasamala komano panakali pano wabwereranso ku seattle akayambireso ziro pa teni ukalandira mkazi wa mwini ukalandira mwamuna wambi- wa mwini uziyembekezeranso kudzalandidwa tsiku lina lake uziyembekezeranso chifukwa chakuti mapemphero anthu amene amapemphera amakhala kuti nawenso udzamve kuwawa zimene anthu ena anakumana nazo zokhoma kumva kunyung'unya ngati athira tsabola m'maso ngati athira tsabola kumeneku komatu zilikotu ziliko taonani taonani kumeneku ndi kuchimake kwa mang'ina kumeneku south bend kumene anthu ambiri amangoti ku mchesi komanso kuli nyumbako amati ntcheu mnyamatatse anthu ambiri samakhulupirira kuti mkaladi akhoza kumulanda mwamuna kuti mkaladi akhoza kulandidwa mkazi koma izitu zachitika ameneyitu ndi wachikaladi komano banja lake lili pachiwopsezo kwambiri ndiye chabwera kuchoka ku malawicho ndi chimkazitu sichamasewera ndipo kuli chimwemwe kumeneko kuli chimwemwe ku amerika anthu ena kusangalala kuti wolanda walandidwanso ndipo panakali pano zavuta kwambiri kumpanda zavuta kwambiri ku amerika zavuta kwambiri ku mchesi zilikotu ziliko wolanda adzalandidwanso iyi ndi update chabe tikubweretsereni zonse mwatsatanetsatane mu magawo otsatirawa zilikotu ziliko